Ah, ndị ọgọ anyị si ah, si Arondizuogu family nwunye anyị bụ Mrs. Teresa Nwachukwu Okonkwo nee Nwankwo ọ bụ ndị family si Arondizuogu ọ fa na-abata ọ fa ah. abịala ụnọ ebe anyị na-abata kịta bụ na the Okonkwo family house ah, n'Udeabọ Otuocha Umueri hmm. Ah, chief nnọọ nụ ah, nnọọ nụ ndị be ndị family ah, mama Teresa Nwachukwu Okonkwo nee Nwankwo ndị Arondizuogu ọ bụ mba abịala maka a na-akwa nwunye anyị bụ Teresa Nwachukwu

ọ bụ ebe e nyere

anyị bịara ezi ya ibe ya anyị nọrọ mana ugbu a ọ kperuo n'anya na na ezi n'anya ibe nwanne anyị nwaanyị ibe e doziri ya anyị wụkwana ụmụ igbo na ụmụnne ya bịakwana n'ugbu a were anya anyị wee hụrụ na ewenataruo na nwanne anyị wee mee omenala dị ya wee tinye ya n'ala bụkwanụ omenala ya ya mere anyị bụ ụmụ Igbo ụlọ ya eji were otu onu dịka anyị na-esi eme were nye aka wee dọba nwanne anyị n'ala ee ụmụada Igbo ilo nọ ebe a ọkwa ụnụ na-anụ ihe m na-ekwu ee ụmụ Igbo urokwa na onwe anyị

o soro bịazie anyị be kodokwadokwa mama ya ebe a kwana anyị nwere onwe anyị ụmụ igbo ụlọ anyị nabatara ebe ọ dị mma ebe ọ bụla di ya nke a ụdị ya edukọta ya di ya ọ maka ọ ya anyị chọrọ ya bụ, ka anyị kpeenụ ekpere chineke nwe ndụ chineke kere ihe niile anyị na-ekele gị nke ukwuu maka omenala nke anyị na-eme ugbu a nke gị nwa na onwe gị nwa gị nwoke nke ị mụrụ bụ kraịst bụ onye mbụ buru ụzọ mee ya ọ nwụọ e niba ya n'ala e mesịa o binie ada anyị nwaanyị ka anyị na-asị na ebe ọ bụ na ọ nwụọna anyị na-eniba n'ihe ebe a ọ ga-ebili mgbe ahụ kraịst ga-abịa ọ ga-ebilikwa anyị wụ ụmụnne so na-agba ama na anyị nọ ebunata ya wee tinye n'ala dịka anyị si eme nwanne anyị niile nwụrụ na anyị ga-adịlịlị sure na e mere omenala nke ini anyị na-asị ada anyị ya anọ ebe a nọsie ya ike anyị na-akwa eje nchịchị ọnwụ gị anyị hụrụ ka o siri mee o nwekwara na ọtụtụ ndị o sikwara etu a dabara etu ahụ o si mere gị ha nọkwa so anyị eji maka ya sị gị gaa gbuwe mmadụ mba anyị ahụ egbu mmadụ nọrọ ebe a rahụ ụra gị nọrọ ebe a rahụ ụra gị ọfụma mgbe ahụ ị dị ndụ ị nụrụ ozi ọma ị nụrụ ihe niile mewe ihe ọma ị mekwe na oke gị anyị na-asị chineke ihe ọma ndị ahụ o metere mgbe ọ dị mma ka anyị na-ayọkwuzi chineke ka i si maka ya meere ya ihe ọma hụ na izu ikpeazụ ahụ na ọ ya-eso binite anyị na-asị mkpụrụ ndị ọ kụrụ ebe a bụ nwa ndị nwadiana anyị ha niile be mmiri sọdowere ha na ọnwụ ha ya ewetara ha njikọta wetara ha udo wetara ha ihe ọma ma ọganihu ee ụmụ nwadiana anyị ahụ mere mgbahụsi ya na ya na-adịghị abụ ha anya mana ebe ọ bụ na ị naana ha ji ya mata na o nwere ibe i si bịa na ụmụnne gị bịakwa mere ya ihe ọma Gbagha- gbaghara ya na ha anaghị abịa amakwu ma ọgụ mere na anaghị abịa ma e sị ha bịawa mana ugbu a chetara ha ha na-abịa na-ahụ ndị ikwu nne ha maka na ụmụ anyị ka ha wụzi ụmụ anyị ka ha wụzi ka anyị na-asị ị ya anọ n'ebe a n'Eke nọrọ ya n'Oye nọrọ ya n'Ahọ nọrọ ya na Nkwọ ahịa n'anọ ụbọchị n'anọ ị yaha- ị yaha akpa- akpa ike ọjọọ n'obodo a ebe ụmụ ụnọ were obi nabatacha ha niile emekwerena ha em- emela ihe ọjọọ E- ọ bụgodị na o nwere nke kpatụrụ gị iwe tupu ị naba gbaghara iwe ahụ ụmụnna sịrị gị gbaghara iwe ahụ megheru ha ụzọ ka ha si ibe ahụ ghọta onwe ha ọ bụrụ onye ihe na-esiri ike ihe dụbara ya na mma e were sị gaba ee nne gara ya nna nna nna gara ya ọtụtụ agaana ya ebe ọkwa na i so etu ha siri gaa gaa nke gị onye ọbụla o ruru time nke ọ gaba sọsọ ihe anyị achọghị bụ na echi a sị anyị na nwanne anyị nwaanyị biniri na-eme nke a na-akpa ike anyị achọkwaghị nọrọ ebe a rahụ ụra anyị ụmụnna na ụmụnne na ụmụada sịgo nọrọ ebe a rahụ ụra a ga-ekwukwere na ya ị ya ekwere ọ wụrụ na ị dị isi ike kemgbe ị bịara gbawo na ị dị isi ike nke anyị ụmụnna kwuru ka ị ga-eme and ị ga-emelili ya wee bụrụ ya ọ ya adịrị na ya na mma nwadi ee eh, thank you ị bịazi ya ibe e doziri mma ya obi ụtọ dịkwa na ya ya ahụ niile so jisie ike agụụ nke diọkpara ị naruo ị kpọọ nke diọkpara ya ka ndị ikwu nne o siri bịa kpọọ ụmụnne unu niile tọrọ unu sị ha nekwa ka ndị ikwu nne o siri bịa ee na ọ wụrụ eziokwu ụzọ eteka ka ya hụrụ ha anya mana zie ha na esi ha ikeji nke eruo n'eruo na-esi ya ikeji onye ọbụla even onye enweghị ego ya akpata ha ego na unu niile ya abịa abịa ikeji be anyị anyị abịazie si o ya were ekpere

ebe dị iche iche wee bịa njem a nke nwanne anyị nwaanyị nwachukwu theresa nwachukwu okonkwọ nee okonkwọ so nwankwọ nee okonkwọ nee nwankwọ anyị wee na-asị gị nna nara mkpụrụ obi nwachukwu mkpụrụ obi ndị otu kristi niile kwerenụ gara aga na mkpụrụ obi ha zuo ike na ndokwa ezi chineke dị ndụ anyị na-asị gị nna ee ị kpọgo nwachukwu anyị ndị dị ndụ ka ọ doziri maka ọnwụ bụ ihe dị mpụtụ mpụtụ chi dị ebere dị ịfụnanya anyị wee na-ayọ chineke nna n'ime ngwuru ndị be okonkwo na anyị bịakwutere kasie ha obi kasikwa ihe niile ọnwụ a metụtara na ụmụ ya jikọọ ha ọnụ ka ha bụrụ ofu ukwu azịza nna butere ha ọganihu butere ha udo butere ha ịdị n'otu chi na-afụ n'ife na-afụ na nzuzo anyị arịọ gị chukwu na- chi- chukwu gọzie ikwu gọzie ibe gọzie enyi gọzie ọgọ mgbe anyị na-anachi ụmụeri ụmụeri ga-anọ n'udo

Auntie, Nwachukwu. Anyị abịala ka anyị bịa hụ ebe e tinyere gị. Ihe mekwere bụ ihe a dị mbụ emege. Mana ana m ekwu ụwa ọzọ ị ya-anọ. ụdị ọnwụ ayaha esi otu a zute gị ị ya akara ụzọ eruo ị yaha ejikwanụ ọya na-aka ị ya na-aka nka ahụike chineke nna ana m ekwu otu a na-ekwu bie ka m na-ekwu minisi anyị niile n'ebe a anyị ayaha eji ọya na-aka nka anyị eji ahụike jiri ịdị mma jirikwana iri ihe ụmụ kpatara anyị kwesịrị iri ihe ụmụ kpatara wee na-apụ ka ị na-abịa ọzọ ama m na ị ya abịa ị ya abịakwara ụmụazị a ị bịara ha ị ga-eji ahụike jiri ihu ọcha gị maka ị wụ onye nwere ihu ọcha jiri ihu ọcha gị were mgbasi ike gị na ihe niile wee na-abịa site n'aha kraịst onye nwe anyị gbapụrụ anyị egbe na mkpọnanị

ha ka ka m ga-esiri ọfịa nye nwa nwụ na onye ọ sị were nwayọ onye ọ sị ya bata ọ bata ọ bụrụ i mekata ị sị na gị niile di ya bụ di ya nwe mkpu nwe diọkpala anyị